ndị be anyị ụtụtụ ọma nụ efifi ọma nụ abanị ọma nụ obi agbawa m ife mwute ka m ji wee bịa ebe a maka na a ka ya anụ ụdị ife a n'ana Igbo anyị checha na ọkụ agbanyụgo ọ dịkwa ka ọ na-enwunite ọ dịka o nwere onye na-akwanyekwa fuel heu ndị be anyị ife a m na-achọ ịkpọrọ ụnụ kịta gesienụ ntị ike ife unu eji gesi ntị ike wụ ka ụnụ ghara ịdanye na nsogbu a hmm. a sị na Ifeanyi Ubah etinyego CCTV anyị chekwu na ọ ya eme a na-afụgasị ndị na-eme mpụ n'etiti obodo mana hmm, ọ dị ka ife ọ na-akawanye njọ site n'ife m na-anụ n'ife a m chọrọ ịkpọrọ ụnụ kịta a sị na ndị a dị ka ha batara abata wee na-eme mkpamkpa n'ana Igbo mana nke a gbasara ife mere na Nnewi mana ị wụhọgodu onye Nnewi gee ntị maka ife a na-eme n'akụkụ akụkụ o metụta ọnụ o metụta imi metụta anya anyị na-ejikwa ohere a na-agwa ndị na-achị obodo malụnụ ife unu ya eme ife a hmm. a sị na nke a mere n'akụkụ nnobi road nnobi road na saịdị nnewi bikonụ onye nụ nya kọọrọ nwanne alụ na-eme i checha ka ị ya esi naa ụlọ egwu a na-atụ gị ndị ntọ karịrị gekwanụ ntị ka ụnụ nụ ụdị ọzọ ha si abịa ngwanụ ka m kpọọ ya
nna ọkwa onumo e kidnapụrụ obere nwaanyị na nwaanyị second son ya nwa 17 years na-anata akwụkwọ na Nnobi Road ka e kidnapụrụ ya ihe e ji gba nwa ahụ 4.5 million just a sị na onye nwa bụ today today white pụta zacha call ọ za call along the road along Nnobi Nnewi Road ahụ the boy na-aga akwụkwọ na Zion School ọ zacha call ahụ sị nwa ahụ ọ na-aga ọ sị ya "Eh, ọ na-agbada Nnewi the guy ha sịkwa na ha buru ibu ọ kapụ ibu ha ebu ahụ the guy si ọ sị nwa ya banye meshin ọ banye meshin budo nwa a pụta maka be ha jikwara ilo budo the- budo the boy pụta side be ha sị ya ya jee chenji ya akwa maybe ọ dịkwa the boy dịgoje meshin ahụ mahọzi onwe ya and nwa a dị ebe 17 years and onye bidokwa ife akwa 17 years so nwunye di mama ya fụrụ ya che na ọjọ- na ụmụ akwụkwọ ibe ya onwe ya enweghị ike iraisenwu iraisenwu alarm because na ọ sị etiekwa so the boy wee sị na-ebugodo ya oo, pụta na ebe ya madebere ife wụ roundabout mee ka abara ime a gachara roundabout mee ka abara ime ebe m ebe ahụ mbize na-eze nya ebe ahụ amam ife a na-akpọ ebe ahụ ebe ahụ mbize zere alụrụ alụ then one camry b- black park la park the boy litu onye machine dọkpụrụ ya jewe na jee na camry ahụ nyanwa nwe chozi ọ mgbe a ka o ji nwet- nwetatụ onwe nwe obere ọ chọ ka ya gbaa ọsọ onye nọ na camry egosi ya egbe sị ya bata n'ime ọ sị na the moto wụ black bụ tinted ya ụdị moto a nwa nwoke ya buru mbụ Ọ- ọ- ka ihe a na-akpọ ya mana ọ bi- ka ihe a na-akpọ ya ehe. onye bụ camry egosi ya egbe sị ya bata n'ime ọ bata n'ime ya batakwara n'ime ruo 2 minutes na ya mahụzi ebe ya nọ ya lahụ ebe ọzọ enwetazila onwe ya n'ime n'ime abalị ebe 12 ka ya mụgoziri anya o wee na-ekechie n'aka kechie ya ụkwụ ana gbakwasị m na nke n'ife na-ewute na e nwere ụmụazị na ụmụazị a na-eme ka sị na ha ncha na-ewu ofu nne na ha ndị a ka yi akwa akwụkwọ na ụmụazị nọ ebe ahụ ọ sị m ma ọ mee na ọ bụghịkwa na the boy abatago na confesszi na ihe a ha na-ekwukwa na ha na na- a na-ebekwa ekwe pasị ọnụ ebe ahụ ha na-egbukwa ụmụ ha na-egbukwa ụmụazị ebe ahụ nke bụ eziokwu wụ na ndị a batara Nnewi ọfụ and ebe akwụwago ransom because na anyị kwụrụ e wee release ya anyị kwụrụ ha ransom 4.5 na mgbede Thursday o wee na mgbede Friday Eh, na- o- o ruo n'ime anyasị Friday maka ha si bupụta nwa ahụ. o ruo ime anyasị Friday ebe after 10 nke abalị upon security niile a juru Nnewi still na eh etu e si bupụta nwa na ha buru pụta pụta side ọ sị na ebe ya ma- na ya macha ha na ya macha ha na na nne ịmago na side Otolo be ha wụ Otolo Ụmụanụka na ebupụtara ya si na moto na ha kechiri ya anya mana ha gbahụ long distance ma ha bịa mgbe mpa ya kwụchara ụgwọ a na-agwa ya papa ya akwụọna ụgwọ na ọ ya ana na anyị egbu ya keep calm na ha bukwara ibu na makata bịa kpọrọ ofu onye pụọ ya fụzi onye ahụ ọzọ set na-eme ihe ahụ na-enwe di na- na e nwere nwaanyị so ha nụ na nwaanyị so ha then na and nwaanyị sokwa ha awụ steeti ụmụ 17 18 years then ụm- boys sokwara ha n'anya gasị dio na na machine ụdị machine eh, eh, eh, ya machine white nke a, nwanne di ya today bụkwa na ibu mana enwere ọga kpatakpata then nwee nwaanyị then nwekwa ihe ha na ha kpọọ ha etuo ya afa asị eze nwaanyị ị na-aghọta ọ ndị na ndị na ndị a na-ewetara the money

sị ya kere ife ọ wụ ọ gwa ya ma nke ahụ n'ime nnewi anyị zikwa o. onye ọkada sị ya kere ife ọ wụ ọ sị ya na- na e kidnapụrụ ya na-achọ ịna be ha na-echọ ka ya na- ka ya naa be ha ọ sị ya kere be ha ọ gbaziere ya ebe ha onye ọkada ha buru ya bugodo ya pụta na ilo be ha ya esi na kpuwe na kpuwe drọpụ wee which means na ha nọ na moto kpọọ onye ọkada ahụ ị fụrụ ife na-eme na ihe awụ networking business ha ebupụta onye ahụ onye ọkada akwụrụ ine ine ine fawe na ihe awụ ya ihe awụ ihe a na-arụ ama m na ya ghọta ihe m na-ekwu onye ọkada ahụ gbarụ bịa ebe ebe ahụ a tụpụrụ aka kechiri ya anya kechie ya ụkwụ sị ya kere ife ọ wụ ọ tọghepụ ya anya ọ tọghepụ ya anya sị ya kere ife ọ wụ sị na e kidnapụ ya since Tuesday na tata bụ Friday na mbupụta ka e bupụta ya chọrọ ịna be ha ọ sị ngwa ya rigo machine ọ ma be ha ọ sị ọ sị ngwa ya rigo machine ka ebune ị ma na ụlọ ụlọ mara onye ọkada o bugide ebunalu ọ na-achọ ka a fụ parents nwe nwa ahụ then akwụọ ya ụgwọ mana o buru na ahụ ya ebunalu ị na-aghọta ọ dị ọrụ ka mmadụ ibugudo mmadụ pụta na side ebe a nwa a na-eme sa- e- e- ebe a nwaanyị na-agwọ abacha side nke anyị be ma wụrụ ebe a drọpụọ ya ebe ahụ which means na chi na-ewu the same thing na ihe nwanne ọ ihe anyị fụrụ last ife anyị fụrụ this week ya gwụrụ agwụ so onye send the message ya ha wụ ma eh, eh, food vendor m na-egogasị ihe nri ka m send the ve- ka m send the message ya wee sị biko ya tụsaa ya ka parents ma ka ka dọọ ụmụazị aka na ntị because na ndị a ka batara abata na nnewi ibu ụmụ akwụkwọ and ebe ọ na-akwala nsọ na kịta o edenwazie nwata ahụ dị mma efee ya ọgwụ rigo machine eburu je drọpụọ nna ọnya iyi ha jekwudoro o
ndị be ya gwu na anụna ụmụ akwụkwọ malụnụ ka unu si abanye machine anyị akakwa mma na mmadụ ji ọkpa nawa a sị na nwata ibe ọgbọ ebie mana ka ọ gbaziri machine ahụ ọ ghọtazi onwe tupu eruo ebe e jizi egbe wee cherie n'elu ụbọchị o ji wee nweta onwe ife awụ mkpamkpa ọjọọ ọzọ na-amalite inekwu anya n'ife ọfụma o nwere ike ndị agha wụlị nnewi n'ọzọ ha bịacha ha bịa eburu na nnewi emechaa n'ọfịa ha si eme ha drọpụọ ụnụ nụrụ maka ndị dị ka e gburu ha egbu ee ndị enweghị onye bịa kwuo okwu ha ụnụ nụkwuru ego a kwụrụ wee gbapụta nwa ndị enweghị onye nwere ike ịgbapụta ha nwere ike ogbugbu egbuo ha wee mee sacrifice nke a wụ ụdị mkpamkpa ọzọ na-amalite gekwanụ ntị ọzọ a sị na nke a mee na Nnobi road nya wụ na mgbe akwụkwọ ji agbasa ha ya na-anyalụ ife ọnyụ eh, motorcycle enwere ike ọ wụ ladies ụdị ọwụna ha ya na-akpagharị na-achọ ụmụ akwụkwọ ha ya ebuna gwakwa nwa gị nwoke ma nwa nwaanyị ndị na-eje akwụkwọ ha kee nkwụcha alụ na-eme anyị jikwa ohere a ọzọkwa na-agwa ndị na-achị obodo ọ wụgodu na Nnobi Road a si nyegodu patrol si nwegodu security patrol vigilante 24 hours ee eh, ka enwegodu patrol alụ na-eme alụ na-eme gọvanọ Anambra biko mara ife ị ya eme nke a na-ekwu na a na-emenyụ ọkụ nke ni ọzọ a na-enwuru biko kele ejighị ụdị a malụ ndị Igbo ejighị ụdị a malụgasị ndị igbo aghasachago anị igbo chineke meelụ anyị ebere mana onye ọwụna ụmụ ya na-eje akwụkwọ keenụ nkwụcha unu ekwezikwana ka e buru negodu ụdị ego a tụnyere n'ife a ọ wụzie na onye ahụ enweghị egbuo egbuo bikonụ tụsaanụ ozi a tụsaanụ ozi a anyị ya agba ya mgba ka anyị nwere ike ife ife niile a ya akwụsịlịlị asịna na o metụghọ gị ị nụhana ozi a tụsaa alụ na-eme alụ ya akwụsị anyị ya ejikọ na aka ọnụ ndị niile na-eme ife a ya anwụpụta ha ha ya anara ụgwọ ọrụ ha bikonụ gbasaanụ ozi a ka o wee ruo gọvanọ na ndị na-achị ọchịchị aka ọ ya akwụsịlịlị dịka m si ekwusi ihe Nnewi area niile ahụ amanna ife ma etinyela ọfụ CCTV ọ na-afụkwa ebe niile ahụ na-afụ ndị na-eme ife amanna ọ na-afụkwari nne na nna keenụ nkwụcha dụọnụ ụmụ ụnụ ọdụ mekwanụ ka ha gee ife ife a ụnụ abanyezinara onye ọwụna na ọkada onye ụnụ amahọ o nwere ebe a na-eme union ọ na ebe e nwere union a ma ndị na-agba ọkada n'ebe ahụ ọ bụrụ ndị ahụ ka a ya na-abanyere na ọ wụ na be gị etekazi alụ na-eme